ana m ekwusio na ife eji mara ndị Igbo na ana ana ana ọ na-ala n'ike eji mara ndị Igbo bụ ife ndị oyibo na-akpọ culture and tradition ọ na-ana n'ike ndị be anyị achọrọ ịma about it ka ekwukene okwu ihe gbasara alụm nwaanyị eji mara ndị Igbo traditional marriage anwa eji mara ndị Igbo chekigodo onwe gị kịta mara when last ọ dara ụda ọ na-akpọtụ na be ụnụ ebe i si wee pụta bụ na ala Igbo na village gị when last ka ị notice na ọ na-akpọtụ enwe ndị na-abịa ịlụ nwaanyị ịgba nkwụ nwaanyị you know ma ọ bụ na ndị be ụnụ na-aga ịgba nkwụ nkwụ nwaanyị somewhere ịga ịlụ nwaanyị n'obodo ọzọ agbam nkwụ nwaanyị the fun etu o si ada ụda n'ala Igbo mgbe nwa ọ ka dị etu a today ọ dịrọzi that very important core value culture of ndị Igbo eji mara ndị Igbo ife dị n'ịlụ nwaanyị ọ na-ana ana o disappear complete o disappear when last did you receive invitation letter si na ọ bụ ịgba nkwụ ife dị very common na white wedding wedding na city Even ndị kabara ike manage eme traditional marriage ndị Igbo na-emezi ya na city Lagos, Abuja so enwe one video m furu agbara nkwụ nwaanyị abroad onye Igbo nwaanyị onye Igbo ka ndị nne na nna ya kara obi kee ya di na abroad kaa obi mee ya video gbaa na social media to deceive the gullible, to continue to deceive the the new generation, Gen Z, ndị ka na-apụta ụwa amaghị ife a na-akọ, ama history, history adịghịzi adịghịzikwa na curriculum. They can easily imbibe those things because ha nọ na social media, digital age. Ha ga-afụ ya chee na ọ bụ ya bụ ụdị ife dị in vogue na amarọ na ife ị na-eme bụ imetọ ịkpụtọ ife eji mara ndị be anyị our identity. ka m gwakene ụnụ ebe according to my observation ife dị na mmebi gbasara etu ndị Igbo si alụ nwaanyị traditional marriage ebe o si wee bido mebibe mmiri si bido bido bawa na opi ụgbọgụrụ ebe ihe ahụ si wee bido bụ mgbe ndị be anyị bịara dị place more value on white wedding nke a na-eme na chọọchị kwesịrị bụ just to bless the marriage mgbe ndị be anyị ji bịa bido valuebe that one more than nke bụ nke tradition eji mara ndị be anyị culture ndị Igbo eji mara ndị be anyị and i chekie ọfụma ị na-awonder sị more value ndị be anyị na-eplace na white wedding nke a na-eme na chọọchị ọ bụ chọọchị nwe nwa ọ bụ chọọchị nwe nke nwaanyị ọ na chọọchị ka nwaanyị si because ihe gbasara marriage ife na-eweta materials and ife na-eweta to show that culture ịghọtago of ihe gbasara marriage o kwesịrị ịbụ na ebe nwaanyị si n'obodo ebe o si wepụta ụwa be nne na nna ya so that the forefathers ga-abịa ebear witness ọ ga-abụ n'ala ebe ebe nke nwaanyị si agaghị eme ya n'ọrụ oyibo ọ ga-abụ n'ala ebe nke nwaanyị si wepụta ụwa so that the forefathers the lineage ga-ebear witness na nwafa one of their own is taken akpọrọ gị ya di ife iji mara ndị Igbo ife ndị Igbo ji dị ebube emiri akpụtọchaana ya na be anyị and I'm not surprised ife mee na eji nwee oke katakata na marriages marriage ndị marriage ọ na-alast zikwan ị na-afụ ife na-eme na UK and so many countries mgbe ndị a na-abịa alụ ọrụ akpọ a na-alụ most of marriage nowadays a na-emezi ya online sef online akpọọ call emere ya online nwoke na-alụ nwaanyị agaghị alọtazi sef eh, somebody mmadụ ga-aga represent ya either na mpapa ya ga represent ya or a friend ya ga represent ya n'obodo oyibo a na-eme ya online a na-eme video call a na-eme ya na zoom zoom meeting ị chọọ ịlụ nwaanyị ị ga- ị ga-echerecha until ị dị ready until ị dị available nọ on ground gaa be nke nwaanyị as nwoke na-alụ nwaanyị akpọnye gị ya n'aka omenala eji mara ndị Igbo nna nke nwaanyị ma ọ bụ na nna ya adịrọ ndụ nwoke nọ na that family bụ isi nwoke eme omenala gọọ ọfọ n'isi gị bụ nke nwoke kpọrọ nke nwaanyị jide n'aka hand over to you nke nwaanyị ahụ eburu mmanya buru nkwụ eji mara ndị Igbo etibidi ọfọ nkwụ ahụ etibidi ọfọ o buru nkwụ abịa butere gị ya chọba gị chọta gị bunye gị nkwụ ahụ ṅụọ ga-eme omenala dị na gaa sekpuo ala n'obodo ahụ ihu okenye nọ na the family ma ọ bụ nna nke nwaanyị agọzie gị so that marriage enwe ike last ya cheke ị fụ na marriage ọ na-alast zikwan kịta marriage nke taa ka ikpeazụ a ọ gwara ọgwa ka ọ bụ ịghọtago everywhere katakata divorce ọgụ na mgba here and there ife mmebi batara na etu ndị Igbo si alụ nwaanyị wee si alụ di o si na ụka oge ndị be anyị bịara place more value na nke a na-eme n'ụka ha bịa bido sị okay na ọ ka mmazi ka a combine ya ị fụzie traditional marriage ekwesịrị ibu ụzọ gaa mee na nke ebe nke nwaanyị si be nne ya even mgbe nwa mgbe gboo a na-ebu ụzọ mete traditional marriage before ị ga ready na wedding for wedding during the process of ịga enwere ife ị ga na-aga na chọọchị counseling before a ga-eme wedding a ga-ebook wedding date a ga-eme their wedding na chọọchị fada ga-emake sure na o seekiri consent of ebe nke nwaanyị si to be sure na emezuru ihe nwaanyị na agbala nkwụ ya complete enwere a na-asign na document ọ ga-enweta a ga-enweta regional approval before he can go ahead sị okay ngwa mebezie nke chọọchị mana kemgbe ndị be anyị budoziri wee mụ- mụ- mụ- mụ- mụta oke amamihe ahụ oke brain anwa that na ọ ka mma na combine na combine ha bịa realize ya na wedding wedding self to start with bụ nke ndị ọcha ka anyị na-eme n'ụka ka ndị ọcha butere anyị ụka na ya na be ndị ọcha ofu ka ha na-eme white wedding ka ha na-eme na chọọchị mana ndị ụka bịara na be anyị bịa realize ya that na ha ga-emebinwu nke be anyị traditional marriage ha ga-emebinwu ya so ha wee bukọọ ya ọnụ wee sị okay emete traditional marriage enweta consent from ndị nwe nwaanyị be sure na emecha emezuole omenala then abịazie na chọọchị ya bịa nye blessing so ndị be anyị realize na fụrụ onye ọ na-enye nsogbu o kwesịghị ịdị etu ahụ marriage kwesịrị ịbụ once kwesịrị ịbụ one naanị nke tradition anwa bụ nke eji mara obodo etu o kwesịrị ịdị mana because na anyị nwebere adọptụọ nke ụka o nyebe nsogbu ha fụ na ogubere aka ogubere aka economically because i mecha wedding ma traditional marriage mecha expenses dị na ya ị bịa chịrịkwa bidokwa nke wedding mebekwa expenses dị na ya ọfụma ụfọdụ di na nwunye na ala dị ya sef after traditional marriage mụ ụmụ ya rie ụmụ before abịa mee wedding ị fụ ụmụ ha sef emere ha chi emere ha you know a little bride and a little maid ịghọtago ehe little bride and little groom I mean so now ha fụna na ọ na-enye nsogbu ewe ha bukọzie ya ọnụ ị fụzie na fada anị ala nwere checkizi ma emezukwara traditional marriage ebe nke nwaanyị si to approve signụọ approval before eme wedding o ma accept ihe a na-emezi bụ agazi ibu ụzọ mezie wedding na chọọchị ama ama nke nwaanyị o si na chọọchị kezi ihe ga-eji ibu ụzọ gaa mee wedding na chọọchị na ọ bụrụ na ibu ụzọ mechaa wedding na chọọchị wee labazie na be nke nwaanyị ije ịgba nkwụ ife dịkwana na list e gwasịrị gị mee na ịgba nkwụ and so on mbọsị a gala eme agreement na palọ n'ịgba nkwụ ọ bụrụ na ndị obodo sị na alụ nwa na ha ekweghịzi ị ga-alụ nwaanyị ahụ by force by ife ndị ụka mere because ọ bụ ụka nwa nwe nwa ọ bụ ha nwe nke nwaanyị ị ghọtago so ndị be anyị bido megharịsịba inye ihu na-emegharị ihu na ha emegharịgido ife ife ihu ihe idula nwaanyị ị hụ kịta omenala idula ihe idula nwaanyị ha emegharịgido gị ihu ruzie to the level na that na traditional marriage a alaala complete check everywhere fụ na o tipịala complete ihe dịzi more pronounced now bụ white wedding traditional marriage na ndị be anyị na-afụtazi ya na o nwezi ihe ihe ọ bụ sef ha na-afụta ya asị ha na- ha commonizeziri ya ọ dịzi important to most of ndị be anyị na-alụ nwaanyị check very well ha na-emezi ya n'ego ha na-eme ya kpurukpuru kpurukpuru most of ndị n'obodo oyibo ka ihe a ka njọ n'isi e sendi ego asị convert ya na ego egotego egotego all those materials for the claim o I too know n'ụka oke too much faith ya na-enwe n'ụka na ụmụ ihe dịsị n'ife ụfọdụ ime ihe dị na na faith ha nabata ụmụ ihe dịsị na list mmanya and so on maọbụ ụtaba ha na siga ụmụ materials and so on maọbụ ọ you know so a convert ya na-emezi ya monetization like just like Facebook ha na-emezi ya monetize eme ya na ego a na-ekwezi nwaanyị ọnụ ka asị ịfụ na ọ bụ afịa a na-ego ego ife ife ahụ dị na list a convert ya to 1 million naira ekwe ya ọnụ sị mba ihe m ji bụ 500,000 nye nke akwụọ cash adịghị egosi ibe nke nwaanyị gị ime n'ikpokom iti kpokom cheki na village gị ihe a na-ekwu kịta when last ka etiri kpokom na be unu na na-abịa ịgba nkwụ na be unu bụ nwaanyị onweghịzi meaning onweghịzi value ndị nke mmadụ ejiri mee small research ị fụ na ọdịazi ada ụda mgbe igbo igbo bụ igbo mgbe culture igbo bụ culture igbo ihe gbasara traditional marriage ọdịazi ada ụda ọ na-adazi gha agha agha ọ na-adazi ụmụazị ụmụazị na family si afọ elekere nwa sef family members agaghị amadịla ole ka nwa sef ha gaghị amadịla ole eme marriage na eme traditional marriage ebe a i nwe ike kpọfekọtara ire na-anụ noise somewhere

concerning the marriage ị ga na-anụ ebe a ọ dịka ebe a na-agba club fụ DJ ka ọ kpara isi kpụrụchi yiri ntị na-akụ egwu agba nta ịrọ egwu ndị ara ebe a omenala ndị Igbo a na-ana Igbo etipịala terms of culture eji mara igbo ife igbo ji ejisi ọ na-ana ana ebube igbo na-ana complete time may come ị fụ ana igbo be anyị ndị igbo ga na-akpazi agwa ka ndị ọcha mana ha bi n'ala igbo